Anyamata amalioperanji banja? Malingana ndi masiku ano anthu ambiri akumanena kuti eh, anyamata ambiri tu nde akulowa m'banja akukwatira komano chilungamo chake mukaonesetsa ndithu closely muona kunena kuti ah, anyamata ambiri sa amene akukwatira awoyi anyamata ambiri ndi amene mwina anali ndi plan yoti alowe m'banja komano apanga postpone kuti eh, mwina mtsogolomo ndi pamene ine ndingathe kuzalowa m'banja so sa anyamata ambiri amene akukwatira ambiri ali ndi mantha lero tifuna tigawane zimene zimapangisa makamaka anyamata tipanga video ina zimene zimapangisa atsikana after video iyi komano kwambiri zimene zimapangisa anyamata ndi zinthu zokwanira folo chinthu choyambirira ndi chimene timati financial and economic factors nkhani za chuma izizi ndi aliyense akudziwa chuma chavuta pano pa malawi komanso maiko ena onse ndi anyamata ambiri amakhala kuopa kukalowa m'banja makamaka akaganizira nkhani ya chumayi komanso psychological and emotional factors anyamata ambiri amaziona kuti i think ineyo sindinakonzekere sindili ready yet ku nkhani ya kaganizidwe kanga imene ili psychological komanso emotional umaziona zoona kuti i think ineyo sindili ready yet kuti ndingathe kukapanga handle banja lija komanso chinthu china timati social and environmental influences anthu amene akuzungulira iweyo or anthu amene amakuyang'ana iweyo nthawi zambiri anyamata amati akaona anthu amene wawo chimakhala chifukwa chimene chimapangisa zoti mm, i think ndisalowe kaye m'banja komanso zimakhala relationship related concerns zenizeni zokhuzana ndi banjalo ndiye mosataya nthawi tiyambe ndi financial and economic factors nkhani zokhuzana ndi za chuma pali mantha amene anyamata amakhala nawo financial pressure to provide mnyamata amadziwa zoona kuti the moment wangolowa m'banja pressure yonse imabwera pamutu pa iyeyo kuti financially akuyenera azipanga provide pa banjapo kupanga provide kwa mkazi wake komanso ana ngati angakhalepo so amakhala ndi mantha eti eh, onena kuti i think ineyo life style ya mkazi wanga ineyo ngati mwamuna sindingathe kukakwanitsa zimene iyeyo amapanga expect ineyo as a man sindingathe kukakwanitsa kupanga provide so azibambo ambiri or anyamata ambiri amakhala ndithu ndi mantha and zimapangisa nthawi zina kuti asaganize nkomwe zolowa m'banjamo komanso high unemployment and unstable income tikudziwa bwino ngati kuli maiko amene ali osaukitsitsa kwambiri dziko lathu ilili la malawi komanso mayiko ambiri munomo mu africa so nthawi zambiri anyamata akupanga graduate inde ndikukhala ndi masambawo ma degrees komano ntchito ikutani ikusowa kwa amene akupanga business business yawo ili unstable sikudalirika kwenikweni ndi anyamata ambiri amati akaziona zimenezizi zimapatsa mantha kwambiri amaona ngati kukalowa mbanja muja is too risky komanso pakati pathu pali chikhulupiriro kwambiri pali ka belief ndithu kamene kamati mwamuna akuyenera apange own ma assets and tikati ma assets ukhale ndi galimoto ukhale ndi nyumba ukhale ndi business yabwino ndi anyamata ambiri zimene zimapasa pressure so izizi si ongolowa ongofuna kulowa mbanja yekhayo koma zimathanso kukhala even munthu amene walowa kale mbanja akulandira pressure aye mukamange nyumba kwathu e taoneni azinzanu akuyendera magalimoto ife tizingofu- tizingophanyerere mpaka na liti and osalowa m'banjayo akamaona pressure ngati imene iyi imampangisa kuti aganize kawiri katatu kuti ineyo bola m'banja muja nditapanda osakalowamo komanso chinthu cha namba 2 chomwe chili chofunikiranso kwambiri chimene chimapangitsa anyamata kuti aziopa kukalowa m'banja ndicho psychological and emotional factors anyamata aja amakhala akuopa kunena kuti they have fear of losing personal freedom anyamata amaopa kuti eh, amwene ufulu umene ndili nawo ineyo ndikakalowa mbanja sindikakupezanso so izi zimachitika malinga ndi zimene akuona zimene akumva and ndi mahobbies ndimakonda stuff ya ine koma ndikakalowa mbanja zonse zitha kukatha personal space komanso pamakhala amati fear of responsibility anyamata ambiri udindo uja amaopa ineyo sindili ready kuti ndingathe kukhala waudindo pa mkazi wanga kumpanga provide nyumba malo okhala kaya ndi zovala kaya ndi zakudya so ambiri responsibility iyiyi amakhala akuithawa komanso chinthu china ndi fear of choosing the wrong partner anyamata m'banja muja amalowa amaka- ama- amaopa kukalowamo chifukwa choopa kuti "Ih, mwina nditha kusankha mkazi amene ali olakwika olo mkazi amene akandipasa tough time kwambiri nde its better ndisalowe m'banja komanso ena mwina anyamatawo amaopa nkhani zake zimakhala trauma eti from broken homes trauma yomwe ali nayo ku nyumba zimene akuchokera aliona banja la amayi ndi bambo awo mmene limakhalira mmene amavutisirirana olo masisters awo olo achibale awo amene azungulira nde iyeyo amaona ngati kuti mavutonso ngati omwewo akatani akabwera kwa ine nde mani tipange hold on kaye osati panopa tisakwatire yet kaye komanso anyamata amaopa kukalowa mbanja fear of divorce eti malingana ndi masiku ano kuli madivorce anthu akusiyidwa mabanja kwambiri nde mnyamata akaona zimenezi amakhala ndi mantha kuti ineyo bola ndisakalowe m'banja muja komanso chimene chimampangisa mnyamata kuti aziopa kukalowa m'banja cha namba 3 ndicho social and environmental influences mma communities mma societies mmene ife tikukhalamo anthu athu amene atizungulira anthu amene ife timacheza nawo so tikudziwa bwino kuti masiku ano pa social media pali ma negative narratives eti anthu amakamba zambiri zoyipa zokhuzana ndi banja nde mnyamata amati akaziona zimenezi kumeneko everyday akuzipa- zikumpanga bombard akuziona everyday zimampasa ndithu malingaliro kuti mm, i think ineyo banja lija sindingakalikwanitse pakali pano or silabwino komanso kumakhala amati peer influence from unmarried friends nthawi zambiri azinzathu amene sanalowe m'banjawo osakwatirawo ndi amenenso amatipasa mantha ayi mani musaziyambe dala izi tasiyireni amenewo nde nthawi zambiri mumpezeka mnyamata akukanika kulowa m'banja osati chifukwa kuti iye sakufuna komano chifukwa choti anzake amene ali osakwatira sanalowe m'banja ndi akumpasa mantha komanso chinthu china chimene chimapangitsa kuti mnyamata azichita mantha okalowa m'banja ndicho exposure to broken marriages in society mabanja amene atizungulira or mabanja amene ifeyo takulira zimene zimachitika mmene mamozo zimampangitsa mnyamata uja somehow azikhala ndi mantha ndithu okalowa m'banja chinthu cha namba 4 ndi relationship related concerns chokhuzana ndi banjalo lenilenilo ndiye anyamata ambiri amapezeka zoti akuchita mantha chifukwa cha trust issues right? kulumisana chakuda kusakhulupirika being unfaithful zikhalidwe masiku ano zomwe zilili eh, amene mkazi wanga uja ena atha kuzanditengera or atha kukanika kumkhulupirira mkazi wake yemwe izinso zimampangisa mnyamata kuti aziopa nthawi zina kulowa m'banja komanso chinthu china unrealistic expectations from self or partner pali nthawi zina zake zimene ma unrealistic expectations zinthu zoti uku- ukukhumba zinthu zimene zili zosatheka ukukhumba ukhale ndi ndege and yet njinga yakapalasa ulibe mnyumbamo so anthu akumatha kumayembekezera zambiri kuchokera kwa iwo eniakewo or mwina even partner wawo and akuziona kuti sizikutheka zimapangitsa kuti iye uja maganizo olowa m'banja aja abwerere m'mbuyo komanso chinthu china chimene chimapangitsa kukanika kapena kuti ku- mnyamata aope kulowa mbanja ndicho pressure to be a perfect partner before marrying society